Eze D.N. Omenuko, Okwaraeke II of Abajah, held his community as a father would hold his child, guiding it with wisdom, protecting it with strength. Shite na mgbe m dị ntakịrị m na nka na-aga skuul onye eze a hụwara m ama dịka nwa Augustine fọn o nweghị ike ịgbafe m n'ụzọ ghara ịgba breki n'agbanyeghị na ọ wụ onye ukwu onye na ọkwa ya dị n'elu mana ya hụ m ntakịrị nga mma ọ na-agba breki kelee m nwa m ele otu eru jụchaa m ajụjụ anyị ekwukọrịta ya jụchaa m ajụjụ egwuregwu dịka onye nkụzi ọ wụ Eze Donatus Mbakwe Omenụkọ Okwaraeke II Abajah m mara nna ya marakwa mbara ezi ha ọfụma tupu e shie ya eze ọ bụ onye nkụzi ama ama na-akụziri ụmụaka ihe mmụta na-achịkọta ọ bụrụ isi ha and ọ wụ ndị ahụ ka o bikwa eru ala taa ka o si achịkọta obodo anyị wụ Abajah nsogbu adịghị mma ndị sweret m ji wee nwee ike iburu n'isi salute ahụ ndị si na ga ga-ewepụta ụdị nwa dị otu a ka ọ bịa leruo obodo anyị anya ọ wụghị iweta ndị isi na-adịghị mma adị emekwa na emecha ma eruo taa eze D.N. Omenuko Okwaraeke the second of Abajah ancient kingdom

The truth. He gives you judgment and every other place you step into, you still find the same word, judgment. So he's a father that loved his people. Eze bụ nwa ka e si achọ ọchịchọ, nwoke wụ onye ndu. Dịka ihe m kwuru, ọ na-ekwu eziokwu. I kpewe n'ụlọ ọ na-ekpeta ikpe ka ọnwa. um, ndị mmadụ na-enwe ọṅụ ịga na nke ekpe ikpe because ọ na-ekpe eziokwu kemgbe ọ na-efe chukwu ka ọnwa na mmụọ na eziokwu ọ na-eme mgbe ọbụla obodo anyị na-enwe ọgbakọ ihe dịka mitin ọ na-eso ya na- na-egekọ ntị na-enye ha advice na-enye ha ntụziaka ịla ndị ha na ha so achị ndị kabinet ya obodo a- obodo a na-aga n'ihu o mere ka udo dị mgbe ọbụla esemokwu dị ọ na-emesi ya nsogbu ọbụla enwere ọ na-emesi ya oge ọ chịrị udo dị otu Agbaja dị tufu ya chịwa ahụ otu ọ dị Un- ọ- nnukwu ọgba aghara nọ um, tufu ya chịwa mana oge ha chịwara ya eweta udo weta ọganihu nwere ọtụtụ ihe dị iche iche a nọ n'obodo Agbaja mgbe ahụ mara mma nnukwuru e ji na-echeta ya ha ọ bụ ka o buru ibu nnukwu mkpụgharị ọ dị ọtụtụ ọ dị ka ahịa ọ dị ka mm, o nwere ọtụtụ mgbe mbụ health center ya a, ọ dịghị otu ọ dị ọ bịara mee nnukwu ọrụ buru ibu na ya sekọndịrị skuul anyị otu aka ahụ obodo ọwụla enwere nsogbu Agbaja ọ na-agba mbọ hụ na udo dị ọ wụ ezigbo mmadụ Em, omume kpatara kemgbe ọ ọ hapụrụ ọ na-ewute ọtụtụ ndị mmadụ maka nna omenụkọ was the premier eze of agbabia but mgbe ọ nwụrụ eze ya mafee to another place and mgbe o tolitere this eh, donatus omenụkọ tolitere ebido dọwa eze nna ya dọgide dọgide enwee tussle buru ebu eventually eze ha abịa ma ya n'aka ya pụọ from teaching na-ekpeghezi eze unu ahụranụ nwaanyị nọ nga ahụ ọ nwunye even before ya echi eze ahụ eburu ụzọ lụ- o buru ụzọ lụọ nwaanyị chie echichi dị iche iche before ha abata n'eze agbabịa majority ihe mere ejiri eze ka ọzọ ahụ jiri wepụ aka n'eze nna ya donatus ọkwa nnake abịa bata n'oche eze na-ekpe na nwangele lokal gọọmenti na-ekpe o buzo stati ya na nkwere lokal gọọmenti around 1972 mgbe ụfọdụ amụbeghị ụfọdụ n'ime unu 1972 ọ mgbe e nwere that tussle eh, majority of the people eme agree with him na ọ ga-abụ eze ọ ga-abụ eze Abajah ya rụkwana eze Abajah right from that time but before a- a kpewe eze ahụ buru ụzọ lụọ nwaanyị chie echichi dị iche iche iji wee gosi na ọ bụ a real traditional ruler because ị ga-echi echi ndị a ị gaghị abụ a real traditional ruler he lived a very wonderful life ọ dị sociable ọ dị magnanimous very humane gị na ya nwee ihe kama iji ekuru isi n'ime asụgo o buru rie in order to maintain peace he was a man of peace and a man of understanding ihe si ike ya baa gị na deep thought and reflection chọta the truth about it ya kpatara most of the time ikpe pụtara n'Abajah ọ bụ anyị nọ na-akwa ikpe anyị bụ so eze achị and he ruled well ọ dị patient dị endurant dị accommodating otu m siri hụ ya ma ọ gwa m na ebio otu ya ka m siri hụ ya and as a co-teacher I was a teacher too

otu o si bi ndụ mana aga m ewere nkeji ole ma ole ịkọwatụ ụdị ndụ o biri si na enyemaka nke Chineke anọ m nso nso n'ebe nna m nọ mgbe ọ dị ndụ n'ụwa o biri ndụ ya nke ọma Nke ka nke wụ, ọ naghị eji ihe gbasara Chineke egwu egwuregwu. Ọ naghị agha ọ wụ a Katọlik. Ọ naghị agha ịga chọọchị mbọsị ụka ọbụla. Merenụ onye isi nzukọ anyị na Katọlik chọọchị wụ St. Aloysius Katọlik Parish, Abajah, jụrụ ọrụ ya Oche nke ya nke dị iche oche onye eze n'ụlọ ụka na mgbe ọwụla na ọ bịaha ụka ị ga-ama na ọ bịaha ụka iji were kwalite mmụọ ya nke ukwuu dịka ọ na-esi na-ekpere chi ya na nzukọ Catholic Church Nna m metụrụ ndị mmadụ ihe ọma o mere ndị mmadụ m gụwa ya ma ama ebe m ga-esi ebido ma ebe m na-esi akwụsị kama na ndụ ya wụ ihe ịrịba ama dị ndị ọzọ o bi ndụ ya ọfụma mgbe ọ na-ekpe eze ọ dị ndụ ọ wụ onye udo Okwu ọbụla bịara na palas ahụ nsemokwu, ọ ga-agba mbọ hụ na o mejiri ya. Mere na o ji chịa obodo anyị wụ agbaje iri afọ ise na ụma. Agbaje enweghị nkewa, agbaje awụrụ otu. Ọ maka gịnị? Omume ọma ọ na-emeso ndị niile ma ndị wụ ndị agbaje bịara ya nso. ma ndị na-abụghị ndị agbaje ọ naghị akpa oke enweghị onye ihe metụtara na ọ naghị aga sị ya adịkwa sorry mmadụ bewe ọ na-emetụ ya n'obi ọ na-eme ya ewere ke ikpeazụ anyị nwere nga nye ndị na-abịara ayịyọ iji hụ na o biri ha mma e mere agbo ya asa ya ga zụrụ ha so o metụrụ ọtụtụ mmadụ bere ya ndụ enwebeghị onye ọwụla kọrọ akụkọ ọjọọ banyere ya kama ihe a na-akọ ya banyere ya ọ gịnị akụkọ ọma na otuto ọma ihe ndị o megasịrị ndị mmadụ ndị ọ zụrụ na ụlọ akwụkwọ n'ala agbaje anaghị agụta ha ọnụ Ndị o tiri na mahadum anaghị agụta ha ọnụ. Ndị ọ na-enye nri ụbọchị niile mgbe ọ dị ndụ anaghị agụta ya ọnụ. Ọ na-eme ya agụrụ afọ mee ka ọ gwụla, ya akpọọ ndị ụmụ isi mkpe, kee ha ma ihe oriri ma akwa ma ego sị ha were bido obere ee biznes ka m tinye gị na nke bekee iji nyere ha aka onye bere akwa bịakwute ya nke a ọ naghị ekwe ka onye ahụ burukwa anya mmiri ahụ laa ọ ga-agba mbọ ịhụ na onye ahụ ehichachiri ya anya mmiri nke dị ya n'anya. N'ezi asụsụ, ama m, ewebila m ya ntakịrị, n'ihi na a sị m kọwa ihe ọma His Royal Majesty Eze DM Omenụkọ, Okwaraeke II of Abajah Ancient Kingdom, the most peaceful reign traditional ruler in the history of Nwangele, the most peaceful Reign, traditional ruler in the history of Orlu zone. The most peaceful reign, traditional ruler in the history of Imo State. Mere o ji wụrụ eze kacha mee ochie n'ọchịchị n'ala Imo State n'ala Orlu zone n'ala Nwangele. Ọ wụ ọtụtụ ihe ọma o mere mere o ji nọ n'oche a nọọ ya ihe karịrị iri afọ na ise na ọma anwụchule
Eze Donatus Omenụkọ was not only a leader but a father to Abajah. He led by example, building bridges, fostering unity, and cultivating a community that valued tradition and progress.
Eze DM Omenụkọ dịka m gwara gị na mbụ bụ enyi ọha ọ nọdịghị ma nwata ma okenye ma agbọọ ma okoro mara onye ọ wụ due to otu o si bie ndụ ya ikpe ziri ezi he's a jovial human being na-akpa ọchị ọ na ọ hụrụ mmadụ ibe ya n'anya Ahụbeghị m ebe a kọrọ akụkọ ọjọọ gbasara ya. Mgbe mma m dị ndụ, ọ sị onye nwụọ, history ya apụta. Kemgbe ọ nwụrụ, ahụbeghị m ebe m nụrụ sị lekwa ihe ọjọọ o mere igosi na o biri ndụ ya nke ọma. Ọ hụrụ mmadụ ibe ya n'anya. Ọ na-emekwanụ ka obodo ya wụ Abajah na-aga ọfụma. Nke merenụ, kemgbe ọ chịwara, for over 55 years now, from 1972 till date, enwebeghị ndị pụtaranụ buso ya agha. Ọ bụrụ na ọ naghị achị ọfụma, Echeghị m na ọ ga-anọdụ otu a. Late Eze, my right hand man, the, with the council, everything step by wụkwa onye ndụmọdụ ya nọ na cabinet ya n'ihe niile. O nwebeghị nga ọbụla ahụ hirere ekwuola m before ndụ ya wụ ndụ dị mma nṅomi wezuga na ọ wụ onye nkụzi na-achịkọta ụmụaka nwee ụdị amamihe a nwa ghọtakwara na ihe si na family heritage nna ya wụ omenụkọ anaghị egbuli eji ọkwa the same ndụ ahụ eze biri ndụ ya wụ ndụ anyị na-achọ na anyị ga-enweta ikekwe agbụrụ ya ma ọ wụ ya ga-enwe ike ịnọchite ya anya ka obodo anyị wee dị intact ọ naghị ọ naghị eji position ya na-akpa nganga ma ọ wụ ya otu ndị ọzọ si eme aga m emerịrị ihe ama eze no no no no no and ọ naghị ajụga onwe ha guy names like all that that neutral ọ dị very very humble wụkwa real Catholic eze omenụkọ wụ mmadụ na-achọghị nkewa n'ime ya n'obi ya na na ọchịchị ya o mere ka ụmụ agbaje niile nọrọ n'otu umbrella na-eze mmiri ozuzo na-ezo ọ nọchiterela agbaje ọtụtụ ihe ebe niile ọ na-aga maọbụ n'ikpe maọbụ na kọtụ maọbụ ebe niile o nwebikwa na ikpe eze omenụkọ ahụ o kpere n'obi ya aga na kọtụ ya amaa onye o zirile n'agbanyeghị na onye ọ mara ga-agakwa gbaa akwụkwọ mana ikpe ahụ ya onwe nyere oge ikpe na-eziri ndị agbaje so nke gosiri na nwoke a ji obi o ji wụrụ nna obi njikọta obi nchịkọta otu obi ka o ji wee ruo n'ọnwụ ya

of Agbaje Ancient Kingdom, onye nke a na-ekwu okwu banyere ndụ o biri mgbe ọ dị ndụ tupu ya alaa azụ. O metụrụ ụmụ Agbaje rinne, ndị niile bịara ya nso mụtara ihe ọma n'aka ya. Mgbe nna m na-eto, ọ ka nọbe na nwa okorobịa Ọ wụ onye nkụzi. Ọ kụziri nkụzi na ụlọ skuulu dị iche iche na mpaghara Nwangele anyị ebe a nke dị ka Central School Agbaje, Adị Community Primary School, Ụmụishi Community Primary School, Ụmụdiagba Community Primary School na ndị ọzọ ebe ọ kụzichara nkụzi. Mgbe ọ na-akụzi nkụzi, ihe e ji mara nna m mgbe ahụ wụ ọ wụ onye na-achịkọta ụmụaka ọnụ. Nke merenụ ahụta ahụta nwa ọ kụzirile na-abaghị uru ruo taa. Ọ nọ na history. Ka m tụpe gị ke bekee n'ime, ọ wụ a disciplinary kind of man. He will discipline you ime ka ị baa uru. Mgbe ahụ onye nwa ya mewuru isi ike nnukwuru uru ya asị a ga-akpọ ya gaa na klas ke Donatus Mbakwe Omenụkọ mgbe ahụ ọ wụbeghị eze. Mpa m kụkwa na azụ nwa a zụpụta ya ya awụ mmadụ mara ihe. Ụfọdụ ndị nna m kụzirile Mgbe ọ ka wụ ndị nkụzi wụcha ndị ụkọchukwu a ma ama n'ala Agbaje taa, ọ wụ si na nzọmụkwụ na ntụziaka nke nna m tụrụla ha ka ha ji wụrụ ndị ụkọchukwu. Ụfọdụ n'ime ha wụ ndị ọkaikpe, ụfọdụ n'ime ha wụ ndị dibịa bekee. Ụfọdụ n'ime ha na-eme biznes n'ụzọ dị iche iche, ha na-emecha ọfụma. Mgbe ahụ e nwee otu uri nna m na-agụrụ ha na o ji eme ha obi ọma, ha na-agba ya, nna m sịkwa ha na-agba, na-agụ nwaada nkwo nwaada nke egwu kerele, nwaada nkwo nwaada nke egwu kerere. Egwu niile ndị ahụ Ọ wụsa ihe nna m ji kụziri ụmụaka ihe n'ihi na atata ụkwa atatakwa akị o si from nkụzi Chineke nna dịka otu o si kwadoro mmadụ ihe ọ ga-awụ ya wụrụ eze nke na-achị Agbaje mgbe niile na ọ wụ eze na-achị Agbaje enweghị onye ụlọ anyị na-enwere okwu na ụka Enwebụghị mgbe mpa m kpụrụla mmadụ gawa n'ụlọikpe. Kama, e sewegodi okwu, ya asị ụmụ m, unu esele, unu esele. He left many legacies. Nke mbụ wụ, o mere ka udo gaa n'obodo Agbaja. O nwere obodo ebe ọ ga wee nwee na autonomous ka enwe mana due to na ọ na-carry the town along, He left that legacy of peace and unity in Abaja community. Uh, Donatus, to, to be sure, maka mgbe Omenuko a na-reflect nna ya mgbe Omenuko dị ndụ Donatus dị ndụ enweghị mgbe anyị hụrụ outstanding ọgba aghara in their family enweghị mgbe a kpọrọ ya na nwanne na ezinụlọ ahụ ikpe Agbaja abịa bata na ya ọ dị tactful ịhụ na family ha dị eh, unity tactful ịdịkwa ịhụ na family ha dị in peace a ga na-enwekwa some squabbles but eh, ọ bụ eh, emeghị nga n'ọnụ so he, he, a- as he was the ruler of that place o mere ka esi n'ụlọ charity begins eh, At home, ụlọ ya dị peaceful. Eze Donatus Omenuko gave Agbaja his spirit, his strength, and his heart. In his words and his actions, he taught his people that honor is found in service. ihe m mụtara n'aka buru ibu n'ihi na mgbe m na-eto dịka nwata em, Nna m enyechaghị m ohere m ga-eji na-egwuriwe egwuregwu ka nwata, kama o nyere m ohere na mgbe ọla ọ na-apụ ebe ọla ọ na-aga na aga m na-eso ya ka m na-amụta n'ihi na a sị ee nne ewu na-ata igu nwa ya na-ele na-amụtaje And ụzọ bara nna na-abakwa nwa. So o gbuola m okpu dị iche iche, mee m mara ndị m na-amaghị, mee m m dị popular otu m nwere ike, bụrụ ihe ọ na-akpọ m na-aga, m na-etoje n'aka n'okpuru ya, ma ndị enyi ya, ma ndị ikwu ya, ma ndị ibe ya na-akpọ m aga. Ha na-ekwu m soro na-amụta ele ha otu na-esi ha eme ọ wụ ya mere taa arụwe ihe akwụchiri m akwụchiri banyere n'obi onye eze n'ihi na etoro m n'obi nwa toro n'obi amamihe anaghị akọ nwa ọbụla toro n'obi onye eze

Ọkwaraeke two of Agbaje, O wutere anyị ebe ọ dị ukwuu maka na anyị maara na ọ wụ enyi ọha. Ọnwụ ya gbara obodo anyị gharịgharị nke pụtara na ọtụtụ anyị mechiri ahịa, mechie stores, mechie ebe niile iji kwara ugwu ụbọchị ahụ ọ nwụrụ. Ya wụ o wutere anyị ebe ọ dị ukwuu na anyị na Eze DM Omenụkọ, Ọkwaraeke two of Agbaje, anyị na ya anọzikwaghị.

Most of the leaders, ọ wụ one leader, ọ wụ two, they were many. Ab- Abịala, abịala, ya nọkwa n'oche. Abịala, abịala, ya. He didn't clash with any one of them. I think these two legacies will suffice. Ugbu a ọ hapụrụ ụjọ na-atụ anyị na ihe nsogbu ga-adị maka onye udo alawa- alaala. Ọ dị mma inye ezigbo olili maka ọrụ ọma ọ rụrụ n'Agbaje ihe mere mere ihe gbasara udo na ihe mmepe dị iche iche a rụtara n'Agbaje otu o si dị ugbu a
ezinụlọ ya mere mmiri n'ọwa ezinụlọ ọgọst na fọ otu ọ dị ugbu a ndụmọdụ m na-enye ha wụ na ha sorokwe nzọmụkwụ nna ha mee ka nna ha siri mee o jiri nwee aha ọma dị otu a nke na agbaje niile kụrụ isi n'ala sị otu ọbụla ọ ga-esi dị ihe ọbụla ọ ga-eri a sị ya rie anyị na nwoke a na a ga-akwanyere ya ugwu ruru ya n'ọnwụ ya o nweghị ihe mmadụ nwere ike ime gbasara ọnwụ ọ bụrụ na a na-alụta ya n'ọgụ ma ọ bụ ego we fought it anyị ka alụta ya n'ọgụ maka na omume ya dị anyị mkpa ya kpatara onye ihu onye azụ na agba- agbaje taa ma ụmụ nwaanyị mmadụ niile ji wee na-eti na-agba mbọ nwee any dissentive voice contribution every other thing uniform ihe niile a na-eme towards the burial mmadụ niile nọ na ya o nweghị onye sị ya wepụrụ aka na ya anyị na-ebe akwa ebe ruo echi ọ bụ ọnwụ gịnị ka anyị ga-eme anyị ga-aba ya ọgụ na no no no no mana ihe anyị na-ayọ chineke wụ otu ihe ya enyechi anyị onye ga-adị ka ya oke osisi a daana ụmụ nnụnụ n'oke osisi a ana m asị chineke biko chịkọtakwa ụmụ nnụnụ niile ọnụ ekwekwele ka ha efesasịa ma biko onye nwe anyị na onye nkasi obi nye ụmụ nnụnụ niile a n'elu oke osisi ndidi na ofu ụbọchị oke osisi ga-epulitekwe ụmụ nnụnụ agakwa n'elu ya na-aga enwe ezumike na-ekele n'ụzọ pụrụ iche ọchịchị agbaje Town Union ke onye isi ya wụ Deacon Eddy Anosike na onye osote ya wụ Prince Chijioke Nwali na ndị ọzọ niile ha na ha na-eso achị na Agbaje Town Union. Na-ekelekwe ndị kọmitii niile, ndị isi ha, na ndị sọbkọmitii, na-ekelekwa The Burial Committee Chairman ahụ Prince Chijioke Nwali na mbọ ha niile na-agba iji hụ na onye eze anyị, onye nke lala azụ, onye nke kpuola onwe ya ga izu ike na mgbe ọnwa afọ na-abịa abịa ga-agba mkpụrụ ụbọchị atọ, anyị ga-asị ya jee nke ọma. Keleekwa ụmụ agbaje niile, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije. Na-ekelekwa ndị kabinet, ndị Eze's Cabinet agbaje ama asatọ. Adị m proud na awụ m nwa agbaje. Ọ wụrụ na a ga-alọ ụwa alọ, a ma alọ ụwa n'ala agbaje n'ihi na agbaje wụ oke mba. Agbaje wụ obodo a na-eji ama atụtụ ke ọma. na-awụghị nke ọjọọ. Agbaje wụ obodo na-anaghị echekwa ndị ọjọọ. Agbaje wụ obodo laikiri ịhụnanya. Agbaje wụ obodo nwere udo. Ọ ihe e ji hụ na ọganihu na-aga n'ala agbaje. Anakwa m ekele n'ụzọ pụrụ iche nwa anyị nwoke gbụrụ ọkpụrụkpụ, our Honorable Commissioner for Digital Economy and E-Government, Dr. Chimezie Amadi. Ọ wụ ya wụ onye isi na subcommittee contact and mobilization and ọ wụ na mkpụrụ ụkwụ ya ka interview a anyị megide ha si bịa. He single-handedly sponsor ndị a bịa n'ala Agbaja taa ka ga-eme ndị mmadụ interview ha kọwaa otu nna anyị ukwu n'eze anyị si wee bi ndụ asị m chineke gọziere m ya ee ke ọnụ bụ m tụwasị agba achịcha ahịa ka ugbu a enyeghị ụkwa ke ha ka ọ nọ mbụ n'aha jizọs kraịst nke bụ onye nwe anyị to Eze D.N. Omenuko, Okwaraeke 2 of Agbaja Ancient Kingdom.